Makosana zikuoneka kutino zativutatu kumbali ya Chimwendo Banda. Inde zikupitira kutivutabe chifukwa nde lerolinsotu latha opanda china chilichonse kuchoka ku khoti kuti mwina mwake mkulu uja mwina alandira belo yake kapena mwina alandira chigamulo chabe. Ayi ndithu zi zii. Eee masano nchifukwa chakeno tikufuna tilowe mu news paper ya times kutheka mwaiwerenga amene munakwanitsa kuigula komano aa iyi yokha nde sitinakailola zonena kuti ingonyamuka ife osapezeko tino taikandako ok ku daily times tu cover page yawo inali yotere lero akuti lawyers sweat for chimwendo akuti maloya a Chimwendo akutuluka thukuta osati masewera kutuluka thukuta ee kuti zavutatu chifukwa cha chimwendo banda ehe ndekuti kubwera apo akuti ruling yet to be received chigamulocho ndi zoti chinakadikiridwabe kuti mwina mwake chilan chilandiridwa ndithu kuchoka kwa jaji courts cite committal other procedures aku court ndakukamba zonena kuti pali zina ndi zina zomwe akuwerengera ndithu kuti ndakutino chigamulochi chikhale chikutulutsidwa anakaunikawunikabe iyi nde tinakupatsani dzulo nkhani imeneyi ayi mmenemo ndi mmene zikuyendera nde monga mmene tanenera kale ndi zoti Timaso athu anali ndithu kuyang'ana ku court la Lilongwe high court lero, paja tikumakhala tikupatsani ma update nde takhala tikuyang'ana kumene kukutuluka zotani, kodi kapena leroli atulutsapo china chake, ayi ndithu zero zero amwene, njenje opandapo china chake. Dzulo nde kunagwedezeka makamaka anthu a ku Kongeresi motsogozedwa ndi loya amene Jivason Kadzipatike akuti ayi akusungidwa mosala, mo, mo, mosatsata malamulo akuyenera atulutsidwe ameneyo chani zambirimbiri ndi zomwetu zapezeka zoti no zatumphuka leroli mu nyuzipepayi kunena kutino watuluka thukutatu Jivason Kadzipatike dzulo watuluka thukuta ndipo panopa akutulukabe thukuta chifukwa iyi nde yafikano paja pongoimitsa mutu kodi mukuti ziyenda motani atulukako ameneyi? kapena zingokhalatu indefinite chifukwa nde date nde silinatani silinaperekedwe and zikuoneka zoti no ma guy aku court zoti apeleka date alibe nazo ntchito azangopezeka zoti achitulutsa chigamulocho ayi mmenemo ndi mmene zikuchitikira ndekuti on the other side A Chimwendo Banda ndi zoti alidi ku Maula kumeneko, ndi komwe akumaswera kumeneko, kukumachira kumeneko, basi kuswera komweko, akatero ndiye kuti basitu kugonanso komweko, tsiku lina, masiku napita, napita ndithu. Ayi zikuchitikatu moteromo and the sad part ndi yonena kuti anthu akayankhulayankhula ngati mmene anayankhulira dzulo, leroli akumadzakhala chete zii kusonyeza zonena kuti munthu uja pang'ono ndi pang'ono wayambano tsopano kuiwalika mwayiona ndi ukakhala kuti niwe wayamba kuiwalika basi umangokhala kumene kuja eti nanga si nde kuti no palibenso wakukankhira zinthu zija nobody to push for you leroli kunali zii anthu osakambanso za chimwendo banda zotinso kaya chani anthu kuiwala anthu akupanga mabizinesi awo ndithu aliyense kuyang'ana za moyo wake tipanga motani kuti tipeze chakudya, tipanga motani kuti tipange survive, azawo ndawaonatu amene amawakumbukira nakhala nde kuti akubanja kwawo akazi wawo, ana awo, koma ayi ndithu munthu uja ali ku Maula prison. Its happening zikuchitika ndithudi. Now kwa amene munapanga observe Malawi trends komanso Justin Tech timakhala tikumakupatsani nkhani za mu nyuzipepa mmamawa osati madzulo this time around bwanji tabweresa iyi mazulo funsotu ndi limenelo ndufuna kuti magaye aku times eti iyi nde anayipasa moto nde mamawa kuja tukupasani newspaper ya, ya national publication you know not i think let's emphasize zimene akamba aku times anayipatsa moto kwambiri kaya nkuyikokomezera akuti jivason kadzipatike mwanjira ina loya waketu wa chimwendo banda a jivason kadzipatike akutuka thukuta Therefore tipange emphasize pamenepotu ndi point tu imeneyo yofunika kwambiri. Zoonadi Jivason Kadzipatike akutuka thukuta that's the truth. Munthu uyu akusowa mtendere osati masewera chifukwa chani? Wakhala akumatenga ziletso za a Chithyola Banda kupezeka kuti no basi kuletsa ndekuti zisatani? Asakayang'ane ku farm yawo kumatheka. akukhoti kumampanga favour kuzamenya ndekuti chani kaya kudzaletsa kuti anthu asakaseche kunyumba ya chakwera zinthu kumatheka koma this time around iyi yokha nde wagwa nayo ndithu kuyesera umu ndi umu kudzaphuphira mbali ya uku osatheka kudzayesa kubweretsa ma argument awo osatheka kudzayesa kukakamidza kuti mwina mwake zinthu zilowe mu court mwachangu osatheka kuyesa kutani kuliralira Apa nde anabwera ndi tactic ino basi yoti nazangolirano pa yani pa public sopano iyayi amene akumu akumusunga mosatsata malamulo ataona zonena kuti no eh zikuoneka zikuvutavuta cholinga chonena kuti apange gain uh, public sympathy anthu amvere chisoni no ndikumamusapota ayi ndithu imeneyinso sinagwire lero zi zi zi zi akutuluka ndi thukuta mkulu ameneyo Ayi, pamenepatu ndi pamene tingamanene zoti kodi mlandu uja mukuti paja si mlandu wa serious? Chifukwa paja dzulo anthu amakamba choncho. Mlandu uwu wa Chimwendo Bandawu, aah alibe mlandu oti amuzengere ameneyo. Mwati si mlandu wa serious? Chifukwatu ukanakhala si mlandu wa serious, ameneyo akhala watuluka kalekale. Bwanji achina Vitumbiko Mumba aja, achina Jessie Kabwila aja anatuluka bwanji tsiku lomwe lija? Eeh? Amangidwa kenako anangokhala kaya majeni kukalowa ndekuti mu court the same time nkhani yawo sinachitenso kutenga even mpakana 30 minutes inapezeka nkhani ija apatsa ma bail atuluka. Bwanjino iwo aja anapatsidwa ma bail uyuyu nkupezeka kuti wasungidwa? Nde mlandu uwu mwanena kuti siwa serious? Nchifukwa chanino ukutulutsa thukuta tsopano? Fwatu mkulu nde akutuluka thukutatu apa. Ayi ndithu ai mlandu umenewu. Ayi inu nde tiyendatu limodzi. Tione mawa, maso athu kumayang'ana kumeneko kulikotino kapena mwina chituluka chigamulo mawa. Chifukwa nde apatu nde zii zii. Leroli kwangoti zii, zoti kapena kuli iyeyunso anthu kungoiwaliratu. Akuti kumaliwopa mawa, mawa kumaliwopa. Akutitu.